ndị be anyị ekene m unu n'ụdị pụrụ iche na o tekwaana anyị afụbaghị n'ihu social media ana m ekene nnọọ n'ụdị pụrụ iche ọkachasị ndị na ndị gbara na ha mbọ na-esonyere anyị n'ụmụ ife ngosi dị iche iche anyị na-egosi na ma Facebook ma YouTube ma TikTok and um, uh, other social media platform mana o nwere ife melụ recently eh, nyelụ m obi aṅụrị wee sị ka m kwuo maka ya ife a bụ ife gbasalụ um, uh, gọvanọ Soludo Em, recently ka Soludo galụ na um, primary schools and uh, secondary schools so dị na Anambra welụ um, sị na ya na-eme ya free from primary one from nursery to JSS3 that is basically ọ na-eme o nwee ife anyị na-akpọ universal basic education ọ na-eme free so that um, nwatakịrị ọbụla nọ na Anambra ga-enwenwu ike ịga akwụkwọ mana ife kasị wee tọ m ụtọ n'ife a o mere bụ maka nke anwa o merụ I was really impressed as in adị m very happy maka ọ na-abụ a bịa na society a bịa one be anyị si wee dị kịta onye ọbụla na-acomplain ee onye a complainụọ side a onye a complainụọ side a nke a ada aga aga ada eme na nke a people social value our people enwelọzi our social value dị so bad and all that then abịa ya dey pay attention to

eh, i- ife that is ada a-takezi ya serious most of them bụrụzie ọgbọ ebe a na-aṅụrị igbo you know o nwerọzi eh, some of them enwerọ fence Eh, some of them bụ just onye pụta na-emelụ one o si sọ fa nobody checkmates those things now some teachers e melụ employ in those places fa ada aga akwụkwọ now most people don't care emezie ya that ndị nwere ego bịa fa ya-aga wekọrọ ụmụ fa tii na private school then a bịazie private schools adị in a way that or um, level by level now e lukwa na those private schools bụ level by level onye ọbụla na-emekwa um, level so ọ bịazie the social value th- these places ada enyere social values aka maka a bịazie in the society most people nọ on the average or the struggling people in the society ada enwenwu ike ịga that private school now the public school the government school fanwa ga-eme afford nobody gives attention to it now abịazi ụmụaka ndị anwa na-aga uh, that public school abụrụzi ebe onye datara okolu ee eh, things ee eh, apụta ebe anwa ụfọdụ anọrụ na primary school banye cult teachers don't care the the management don't care onye ọbụla bịa o tinye isi n'ọfịa so abịazie ụmụaka ndị nọ ebe anwa dịka ndị emela abandoned at the end of the day those ụmụaka ndị anwa na-aga government school anyị filu na fa enwerọ ife fa bụ na ụmụ ogbenye and ife na nwa fanwa ga- ga-abụ ife ga-abụ emesịa fa abụlụ a threat to the society and fa abụlụ a threat to the society gị nwa filu na ịkpọjego nwa gị best university best school in uk eh, in america ụmụ gị anwa nata ndị anwa anyị gbahapụrụ mee fa abandon na those uh, uh, community schools mee fa abandon na those government schools nobody cares about them those people bụ ife ga na-atọrọ ụmụ gị anwa mee your community ọ dị insecure like anyị ma kịta one south east si wee dị onye ọbụla na-ezogharị ezogharị all those people anyị filu that they don't matter filuzie na ụmụ gị nọ na uk ụmụ gị nọ ebe nka ụmụ gị nọ na eh, igbinedion ụmụ gị nọ na madonna eh, best universities ị sendie fa there fa gasịa ebe anwa nata ndị anwa na-agalọ nọ na park nọ n'ime ọhịa nọ na jelu na na government school instead of ịgụba akwụkwọ fa afụba ndị ọzọ nọ ebe anwa aṅụ igbo and because nobody checks fa nọlụ na nwatakịrị mụta all the vices fanwa bụ ife ga-emezi na ụmụ gị anwa gasịrị best university ama anata be nna fa is as simple as that so ịfụ na a na-ekwu community development is a, is, is a, a collective responsibility and ifilu na nke gị na ịkọva gị nke nihe ọ gbasahụ gị ma ọ bụ within your locality ịpụta many ụmụaka awụsalụ na street onwelọ anybody so emesịa ife niile anwa ndị anwa ifilu that they don't matter they will make your life miserable so ịfụ na ị na-agbakwa mbọ na-ezije ụmụ gị best school nene anya na agbata obi gị nene anya na striiti gị nene anya na steeti gị nene anya na lokal gọọmenti gị ndị nke anwa nọgasị ebe anwa ụmụaka ndị anwa ịfụrụ na ha wụ ụmụ nobody kedu ife fa na-eme kedu ụdị skuul fa na-aga ịgagodu ha akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ individually nye aka gbaa mbọ fụ na that community skuul ha na-aga na emere ya ọfụma eme ya ọfụma zụọ ha ọfụma ịfụ na ha nwa na onwe ha ga-enyelụkwa aka provide protection and dịkwa productive in the society so at the end of the day idebe alụ na ụmụ gị na izijego ha best university best school they are trained in Canada they are nke a nke a fa ama anata village fa atọ na Canada ebe ahụ and at the end of the day ndị ahụ i feelu na fa bụ nobody they will take over your community and there's nothing you can do just like ife anyị na-afụ na South East so the- o o wee nye m ezigbo obi aṅụrị mgbe Soludo bụ gọvanọ Anambra steeti bịalụ bido paybe attention and the concern ya bụrụ

ọkwa ee eh, eh, crisis management ka ị ga-abanyezi na emesịa ma ife dịka ụfọdụ ga-abụ mgbe ọbụla tension adị ndị sekọndịrị skuul enye ha ihe na abịazi inene WAEC emebe magic eh, ka amala ife a ga-eme chọbabe skuul nwatakịrị gụgidelu finishie JS3 banye SS1 SS2 ọ bụrụ na ọ dịgo damaged from nursery primary bịa na that junior secondary ọ bụrụ na ekpadize you didn't care for that child nwanne nwa efugo um, um, is, uh, you may, as in, this is the bitter reality. So it's best na getting her that early. Every child is a treasure. Every child is wonderful. Ma ndị a niile kịta afụlụ asị na ọ- ọ- um, no go men and all that. These are wonderful people. created with beautiful souls, but the society destroyed most of them. And they destroyed most of them because we failed to do what we should do. Because na anyị gbachili nkịtị feeluo na ọ gbasalọ m ọ gbasalọ m ọ gbasalọ m at the end of the day fụ na ọ gbasara anyị ncha niile dịka ọ na ha agbasa a lot of people onye na-abatazi ana Igbo ọ na-ezolo ezolo onye nwee event ee na ana Igbo ọ bata o je zoo na họtel o pio bata ọ bịa kwaa mma ya ma ọ bụ papa ya ma ọ bịa mee event o nwere ewelụ m- mgbede ewelụ Uber ma ọ taxi bupụ ya then ọ pụzie nazie ebe o bi o wee je buputekwa ma Range Rover ya ma other big cars ọ ma ibunwu ya bata ana Igbo

that early stage idebekwa alụ no eh, emesịa ka eme nka nwanne ọkwa asị so ya nwa bụgodo ife o ji wee tọọ m ezigbo ụtọ mgbe Soludo bịalụ nye attention na this eh, eh, eh, no, ah, ah, that- this basic universal education mee ya free and na-enye fa serious attention ehe so gị nwa n'onwe gị i jekwaa na that community school dị n'obodo gị jee malụ challenges fa na-enwe nye aka ị da emeli just ụmụaka anwa you're helping the future of your own children not minding ebe ị kpọgara ụmụ gị anwa fa je gụọ akwụkwọ ọkwa at the end of the day those people anwa nọ na that community school bụ ife ga-edecide ife ga-eme n'obodo most to a large percentage because one they are high in population population fa dị high so and ha nwa wụ ndị nwelụ that desperate mind because they need to survive their survival is what they are fighting for so

na society ma ndị a na-agba mkpụrụ mmiri ee eh, na-aṅụ ihe ọṅụṅụ eji họzi those schools melụ dungeon a bịazie nwatakịrị nọ na primary school the first set of people aga ọ ga na-afụ na o si na class pụta abụrụ ndị nọ na field aṅụ igbo is is is is is not a good thing for the psyche of that child But na ị gbachi nkịtị feel na ọ gbasara fa if that innocent child nọ in nursery school in primary school o bido fụtaba ndị anwa na- na-abịa na field ha a- a- agba bọọlụ n'ụtụtụ tupu fa ya eje chọọ ife fa na-eme fa abịagodo gbaa bọọlụ n'ụtụtụ fa gbachaa bọọlụ fa ṅụọ igbo ṅụọ mkpụrụ mmiri o bido fụ- fụtaba fa as heroes from ịfụta fa as hero ya nwa nazi edream mgbe ọ ga-adị ka ndị anwa

ngwa chekizie ya so ife a Soludo melụ bụ a very wonderful thing ka anyị mee ya encourage and ife ọzọ o mekwalụ makwalụ ezigbo mma bụ na ya nwa bịakwuzi mee ya na ọ bụrụ na ị bụ onye nkụzi na-akụzi within this uh, uh, within this uh, UBE that is basic uh, education level uh, primary school secondary school ụmụ gị must be in government school ọshọkụrụ gị hụta ife a na-eme ife a so that na gị nwa because most of these teachers so mess the schools up the government schools up fanwa so mess ya up most of them bịa fa abụrụ eh, ghost workers ọ na-anara salary ọ ma ekwe je akwụkwọ class ya pụta ụmụ akwụkwọ ya atọgbọlụ o nweghị onye na-akụziri ha and nobody cares because na ụmụ ya nọ na private school ebe a na-akwụ nnukwu ụgwọ a na-eneta ụmụ ya anya ọfụma ọ hapụzie ụmụ ndị ọzọ ka fa na-ana n'iyi so kịta iwu megide na nwa gị ya-anọ na school ahụ so mgbe nwa gị nọzi na school wụ government school ị fụ na teacher nwa gị anwa ada abịa school nwa gị ha nọrọ ha gwugide egwu from morning till night ụmụazị self control bụ na ife na ọ na-achọzi ikuba ekuba ọ ka na-egwu na ha egwu mgbe ị fụrụ nwa gị like that eh, na another school ị malụ na ị ga-eme something about it you report to the appropriate body e make sure na ife e kwesịrị ime na e meli ya so so- Soludo uh, in fact I'm, I'm I'm very happy with you. It's really, really encouraging. And we should encourage him too. And we should do our own part by making sure ịnọgide those community schools nọ na be unu jee pay ha visit jee fụ ife na-aga there efeeluna na ndị ụmụ ogbenye anwa na-aga na ya na ọ gbasadịghị jee ebe anwa fụ ife na-aga there o nwee ife ị ga-emenwuru ha meelụ ha ya you are giving to the society you're giving to the future you're helping in securing the future of your own children efeelukwana na isecure the future of your children bụ idobelu ha large amount of money eh, na na account ịlụlụ ha mansions lụọlụ ha factory nwanne i mesịa ife ndị anwa niile you didn't help in the collective community de eh, development eh, strategic community development nwanne ndị nke anwa dịgolu damage ya-abịa bụrụ torture n'ebe ụmụ gị nọ ngwa ndị be anyị ka ụbọchị tata maalụ anyị mma ee anyị na-agakwa anyị ga na-emetụla ọnụ na-etinye ọnụ n'ụmụ ife dị aṅaa ka obodo wee maa mma unu ma na m Benjin TV wụ our target bụ community development ka tata bụrụ sọ mma ekene m unu